aw ni ɲama an tile mali lajɛbagaw an ka video tɛmɛnen dɔ kan ni o kun ye jamana tan i bɛ se ka taa jamana minnu kan k'a sɔrɔ i ma jɔrɔ visa ko la an ye ɲininkali kɛ aw la ko jamana jumɛn de ka di aw ɲɛ ka taga bɔ yen ni a wari bɛ aw bolo aw bɔra ka jaabili kɛ kosɛbɛ dɔw ye ɲininkali kɛ an bɛna o ɲininkaliw jaabi ani jamana duuru min sugantila kosɛbɛ an bɛna o yira aw la ani fɛn caman wɛrɛ o jamana duuru kan Antile Mali.
an tile mali lajɛbagaw yanni an bɛ aw ka ɲininkaliw jaabili daminɛ fɛn dɔ bɛ yen an bɛn'o walawala aw ɲɛna fɔlɔ ni o ye mun bɛ ni i sera aéroport la visa bɛ kɛ i ka passeport kan ani visa ko tɛ a la olu ni ɲɔgɔn cɛ ni a fɔra ko visa à l'arrivée walima visa bɛ di i ma aéroport la o ye ni i sera aéroport la u bɛ ɲininkali dɔw kɛ i la ani i bɛ visa wari sara aéroport la yen ni u bɛ sɔrɔ ka visa kɛ i ka passeport kan gɛlɛya dɔɔni bɛ o la barisa ni i sera aéroport la u bɛ se ka u ban ka visa di i ma u bɛ ɲininkali caman kɛ i la ni i ka jaabi ma u ja u bɛ u ban ka visa di i ma ni a fɔra ko sans visa walima visa ko tɛ a la o kɔrɔ ye ko i bɛ se ka don o jamana kofɔlen kɔnɔ sariya kɛlen don ka don fan min yamaruya k'a sɔrɔ u ma visa ko ɲininkali kɛ i la sisan an tile mali lajɛbagaw an ka taa aw ka ɲininkali kɛlenw na an ka daminɛ ni seku sise ka ɲininkali ye seku sise ko hakɛ to n bɛ i ɲininka tiɲɛ don wa seku sise tiɲɛ don barisa n ka kunnafoni ninnu sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ nka yanni aw bɛ labɛn kɛ ko aw bɛ taga n b'a fɔ aw ɲɛna aw ka taa ɲininkali kɛ agence dɔ la walima aw b'a fɛ ka taa vacances la jamana min kan o ambassade la o tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ caman ye an tile mali ɲininka yala an tile mali biye sɔngɔ ye joli ye n'a fɔ ibrahim tarawele ka ɲininkali biye sɔngɔ ye joli ye biye sɔngɔ jate bɛ minɛ ni fɛn caman ye n'a fɔ i b'a fɛ ka taa jamana jumɛn kan i b'a fɛ ka taa avion compagnie jumɛn na ani i b'a fɛ ka taa waati mɛ biye sɔngɔ bɛ jate minɛ ni olu ye ni i ma olu dɔn i tɛ se ka biye sɔngɔ hakɛya fɔ ani biye sɔngɔ fana bɛ yɛlɛma yɛlɛma wagatiw la hali n'i y'a fɔ kɔfɛ dɔ bɛ fara a sɔngɔ kan walima dɔ bɛ bɔ a sɔngɔ na barisa a sɔngɔ bɛ jigin ka yɛlɛn an ka taa ɲɛfɛ hali bi ni an ka ɲininkaliw ye soni sigos ko an tile mali munna i bɛ ka mɔgɔw ɲɔni walasa u ka taga soni sigos an tile mali tɛ ka mɔgɔ ɲɔni walasa i ka taga an tile mali bɛ ka mɔgɔw labɔ a kalama dɔrɔn ni a ka di mɔgɔ min i bɛ se ka taa bɔ jamana wɛrɛ kan nka a ma fɔ ko i ka taa i to yen ka baara kɛ a fɔra ka taga bɔ yen walima ka taga ci teliman dɔ la ka tila ka segin ni i tagara bɔ jamana wɛrɛ kan ka na i bɛ na ni hakilina caman ye dɔnniya caman i bɛ mɔgɔ sugu caman dɔn i bɛ kan kura mɛn i bɛ laada caman ye ani fɛn caman wɛrɛ i b'olu ye i tɛ se ka minnu ye i ka jamana kan kone badara ale ye ɲininkali kɛ ko an tile mali mun na faransi tɔgɔ ma ye lisi la ko ale hakili la ko faransi ni mali ye teri jamana fila ye ko nka ko faransi fan fɛ ko faransi jamanadenw bɛ na mali la ko k'a sɔrɔ ko u ma viza ta ko nka ko mali fan fɛ ko walasa maliyɛn ka taa faransi ko i kan ka viza ɲini ɲinicogo bɛɛ la walasa ka se k'i sen cun faransi dugukolo kan kone badara walasa faransi pasipɔri bɛ minnu bolo olu ka na mali la u kan ka mali visa kɛ u ka faransi paspɔri kan walasa ka na bɔ mali la ni o visa diyannen dan ye kalo wɔɔrɔ ye o visa la a ma yamaruya i ka tɛmɛ kalo wɔɔrɔ kan mali la walima a ma yamaruya i ka baara kɛ mali la o visa sɔrɔli bɛ nɔgɔya faransɛw ma aw bɛ hakɛ to barisa maliyɛnw natalen don faransɛw la ni u sera an ka jamana kan an bɛ u kunbɛn ko ɲuman f'an bɛ sisɛ dɔ minɛ ka di u ma nka walasa maliyɛn ka kalo saba visa sɔrɔ ka taga faransi i bɛ sɛgɛn bɛɛ kɛ u bɛ i ɲininka fɛn bɛɛ la n'a fɔ i ka baara ye mun ye i bɛ taa mun na faransi i bɛ segin waati jumɛn ani u b'i ɲininka papiye caman wɛrɛ la fo n'ala ma fara i kan i dusu bɛ kasi i bɛ jɛn faransi tagali kɔ barisa u b'a fɔ ko ni i tagara faransi k'i tɛna sɔn seginli ma an tile mali lajɛbagaw o de y'a to wagati dɔw la mɔgɔ bɛ miiri ko hali afirikɛnw mako bɛ visa la walasa ka don alijinɛ kɔnɔ an tile mali lajɛbagaw an ka taa ɲɛfɛ hali bi ni an ka ɲininkali laban ye ni makan sisoko ye o ɲininkali kɛ makan sisoko ko an tile mali i ka kunnafoni ni nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ nka e yɛrɛ bolo jamana jumɛn de ka fisa ni jamana nunu bɛɛ ye makan sisoko an ye o jaabi to an tile mali lajɛbagaw ma u ka u ɲɛna jamana ta an ka jamana tan fɔlen la jamana duru min tara kosɛbɛ an bɛna o yira aw la sisan a y'a lajɛ numero duurunan kɛra Philippines ale bɛ Asie a kapitali ye Manille Philippines Espagnol ye yen mara ka tɛmɛ ni o de y'a to ni Philippines tɔgɔ dara Espagnol ka masakɛ dɔ tɔgɔ la Philippines yɔrɔ caman ye gun ye Philippines jamanadenw bɛ gɛrɛ mɔgɔ la kosɛbɛ u bɛ i minɛ ko ɲuman u bɛ yɛlɛ i fɛ ani fɛn caman wɛrɛw Philippines laada ka ca barisa Espagnol ye yen mara Amerikɛnw ye yen mara ani Japonɛw fana ye yen mara Philippines u yɛrɛ ka kan bɛ yen nka Anglɛ bɛ fɔ yen kosɛbɛ Nimero naaninan ye Ekwatɛri. Ale bɛ Ameriki Latini. A jamana kapitali ye Kito. A jamana man bon. Ekwatɛri jamana kan nɛɛma bɛ yen ni sanji caman bɛ na yen kosɛbɛ. Yiritu caman bɛ yen ani kongokɔnɔsogo fana ka ca yen kosɛbɛ. N'i ye duniɲa tila fila ye fana, a camancɛ bɛ tɛmɛ Ekwatɛri fɛ. Ekwatɛri, kan tan naani bɛ fɔ yen nka Ɛsipaɲɔlikan ye a jamana kan fɔlɔ ye. Ekwatɛri jamana kan, u bɛ u yɛrɛ ka wari dun nka Ameriki dolari fana bɛ dun yen. Bolivie kɛra numero sabanan ye ni ale fana bɛ Amerique latine a kapitali ye Sucre La Paz ni o ye Bolivie region filanan ye ale jɔlen don kulu sanfɛ duniɲa kɔnɔ i tɛ jamana wɛrɛ fosi ye min jɔlen don kulu sanfɛ kojugu ka sagon La Paz kan Bolivie jamana tɔgɔ dara sɔrɔdasi dɔ la min y'a to ni Bolivie ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka bɔ Espagnɔliw bolo Bolivie hôtel dɔ bɛ yen min jɔlen don ni kɔgɔ ye Bolivie kan bi saba ni wolonfila bɛ yen nka kan min bɛ fɔ kosɛbɛ o ye Espagnɔli ye nimero filanan kɛra indonɛzi jamana ye ni ale ye kapitali ye jakarta indonɛzi bɛ jamanaw la minnu ka jamanaden bɛ ka cɛya teliya la indonɛzi ye filanan ye azi kɔnɔ dɔ bɛ ka fara azi jamana minnu ka sɔrɔ kan teliya la shin tɛmɛnen kɔfɛ indonɛzi bɛ jamanaw la nɛɛma caman bɛ yɔrɔ min na yiritu caman fana bɛ yen ani kungokɔnɔsogo caman fana bɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ indonɛzi ale fana gun caman fana bɛ yen nɔ indonɛzi jamanadenw ka surun kosɛbɛ ka sago diɲɛ jamanaden tɔ bɛɛ kan indonɛzi yen nɔ fɛnw sɔngɔ ka nɔgɔ kosɛbɛ jamana min bɛ ni a sugantira kosɛbɛ o kɛra hong kong ale kɛra an ka nimero fɔlɔ ye hong kong u ka fɛn caman bɛ u yɛrɛ la nka shin drapo bɛ yen ni i tagara bɔ hong kong i bɛ se ka nafa caman sɔrɔ so jan lajɛli la ani ka ɲɛnajɛ caman ye ani an tɛ se ka ɲina sanni kɔ i bɛ se ka taa fɛn san na hong kong barisa u bɛ wagati dɔ d'i ma i ka o kɛ hong kong k'a sɔrɔ visa ɲininkali ma kɛ i la hong kong ye yɔrɔ ye min jama ka ca kosɛbɛ hong kong kɔrɔ ye bamanankan la ko baton pɔri latikɔlɔma an tile mali lajɛbagaw aw ni ce aw ka sugantili la aw kana maloya k'aw hakilina sɛbɛn duguma kɔmantɛri la barisa kɔfɛ an bɛna u jaabi di aw ma an tile mali lajɛbagaw an tɛ fosi fɔ an kun fɛ ni aw b'a fɛ k'a dɔn an ye an ka kunnafoni nunu bɔ fan min fɛ a sɛbɛnnen do duguma yen deskripsiyɔn na nin kun ye an tile mali ye youtube sanfɛ aw k'an bɛn kɔfɛ nin video ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛnɛ kan